pano boma la rwanda latipempha kuti kuli anthu ena kunoko 55 amene akuafuna za nkhondo asintha mayina tikulephera kuapeza amenewo tikuafuna
mu nthawi ya atsamunda anthu anali ndi ufulu woyambisa chipani kapena bungwe malawi congress party mbadwa party komanso dominion party zinayamba mnthawi imeneyi atabwera kamuzu malamulo anasintha wina aliyense akafuna kuyambisa chipani kapena bungwe amaphedwa amalawi tinakhala mu mdima zaka 31 kunalibe anti-corruption bureau kongoma ombudsman auditor general zonsezi kunalibe lero zimadabwisa kumva anthu ena akutiuza kuti kamuzu banda samaba ndalama za boma mukanadziwa bwanji kuti akuba poti acb kunalibe ku parliamenti kunalibe otsutsa boma nduna zitatu zija zinayeserapo kutsutsa 1983 anazikhoma ndi mahamala nkuzipha zonse ma ngo kunalibe chakufwa chihana anathawa kuno ku malawi chifukwa chotsegula trade union apayoniya anali ndi mphamvu zambiri kuposa polisi ndiye amalawi akanadziwa bwanji kuti kamuzu akuba poti zonsezi kunalibe bungwe la acb linakhazikitsidwa 1995 ofesi ya auditor general ofesi ya ombudsman ngo regulating body ija imatchedwa kuti kongoma zonsezi anabweretsa ndi muluzi ngakhale human rights commission inayamba kugwira ntchito 1999 mbuyo monsemu kunalibe maufulu ambiri amene timaona lero anabwera 1994 kalekale kunalibe ufulu wa bizinesi iyi yongotsegula kashopu apayoniya amabwera ndi kulanda kunalibe ufulu wolankhula ngakhale ufulu wa chipembedzo unali wovuta amalawi anakhala kulamulidwa ndi bodza zaka 31 leronso tikuona mabodza ngati omwe aja a one party system chilowere mboma chakwera amatiuza chaka ndi chaka kunena kuti athetsa njala koma tikayendera m'midzimu njala sikutha amatiuza kuti katundu atsika mitengo koma sizikutheka wakhala akunena chaka ndi chaka kuti amalawi tipirire mavuto chifukwa ndalama palibe kodi mukamuyang'ana iyeyu ndi banja lake akupirira mavuto monga mmene amalawi akuchitira ngakhale nduna zimene ali nazo akathyali okhaokha a rwanda amafuna kuti malawi izigwira marefuji ena kunoko ndi kumawatumiza kwawo ku rwanda nde anabwera dan munyuza inspector general wakumeneko kudzakambirana mchakwera kuti akhazikise program imeneyi three months later mkulu wa asilikali ankhondo kuno ku malawi general nundwe anapita ku rwanda kukakambirana zomwezi mkanthawi kochepa tinaona cheke cha 2.5 billion kwacha chimene Kagame anapereka kwa Zikhale Ng'oma. June 2023, General Nyakarundi, Army Chief of Staff ku Rwanda, anabwera ku Malawi pa ndege. Asanafike iyeyu, a Zikhale Ng'oma anali atagwira marefugee angapo nkukawasunga ku barracks. Ena mwa marefugee amenewa panali Kanyoni ndi Maxibo. Mkulu amene atacheza ndi iye ataganiza zoti azibwerera anawatenga marefuji amenewa kuwakweza ndege ndi kubwera nawo ku rwanda pamene nduna pano akuzunzika ku ndende tikukumbukira zikhale ng'oma anabwera pa wailesi ndi kupangisa press briefing anatiuza kuti marefuji amenewa apangidwa dipoti chifukwa choti anali ndi zida zoopsa akuti amasunga mfuti mabomba ndi zipolopolo komanso ena anali majeno mu nthawi ya 1994 genocide panopa miyezi 8 yatha atayankhula zimenezi nde amalawi akufunsa chifukwa zikhale ng'oma pamene amayankhula zimenezi ananena kuti that was may 2023 amanena kuti anthu amene tawagwira chifukwa choti akusunga zida zoopsa mabomba zipolopolo ndi mfuti komanso ena anali majeno 1994 anapha anthu kwawoko ndifake tikuwatumiza ndidzabweranso ndikukuonetsani zida zimenezi ananena choncho pano miyezi 8 yatha atayankhula zimenezi sakubweranso kudzationetsa ndiye amalawi akufunsa kodi zida zoopsa zimene zikhale ng'oma amanena zili kuti
Komanso tili ndi malipoti anthu ambiri akusunga mfuti zambiri zoopsa zosiyanasiyana zimene ndimayembekeza kuti inuyonso atolankhani mukanapita ku dzaleka kuti mukachite cheki mukamve bwinobwino mukaona mmene zilili kumenekoko mukazindikira kuti anthu awa ena ali ndi zida komanso mudziwe kuti boma la malawi lakana anthu angapo 522 amene apezeka kuti adali ankhondo kumenekoko 44 anali ma generals ali m'malawi muno in addition anduna amenewa anapita ku switzerland chaka chatha kumene anakumana ndi filippo grandi iyeyu ndi wachikulire kwambiri united nations high commissioner for refugees zikhale ng'oma analumbira pamaso pa mkulu ameneyu kunena kuti adzalemekeza marefuji adzasintha malamulo kuti marefuji azikhala ndi ufulu pa chuma komanso analonjeza zofuna kumanga kampu yabwino ku chitipa filippo grandi atamva zimenezi anasangalala tinamuona akupereka 135 billion kwacha yomangira kampu ku chitipa 80 miliyoni yopangira review Refugee Act. Komanso mkulu ameneyu anapereka 84 million yogulira zakudya anthu amene akukhala kudzaleka. Pamene amalandira ndalamazi azikhale ng'oma amasangalala. Koma atangobwera kuno palibe chimene apanga. Kudzaleka marefugee sakudya kuli njala. zounika malamulo kuti azilola marefugee kupanga integrate in the community kulibe even ku parliament sitinaona kukambirana nkhani imeneyi koma azikhale ng'oma mu october 2023 atapita ku switzerland anamuuza filippo grandi kunena kuti akabwerera ku malawi adzaonesetsa kupanga review refugee act
pano boma la rwanda latipempha kuti kuli anthu ena kunoko 55 amene akuafuna za nkhondo asintha mayina tikulephera kuwapeza amenewo tikuwafuna komanso tili ndi malipoti anthu ambiri akusunga mfuti zambiri zoopsa zosiyanasiyana zimene ndimayembekeza kuti inuyonso atolankhani mukanapita kudzaleka kuti mukachite cheki mukamve bwinobwino mukaona mmene zilili kumenekoko mukazindikira kuti anthu awa ena ali ndi zida komanso mudziwe kuti boma la malawi lakana anthu angapo 522 amene apezeka kuti adali ankhondo kumenekoko 44 anali ma generals ali m'malawi muno